All right, guys. Uh, I want us to tikambirane on this matter. You remember when I said kuti kuame, I'm a general, Valentino Piri. anakakhala munthu wanzeru, munthu wa ulemu, pa imfa ya Chilima pokha anakapanga resign kuti ineyo I am resigning on principle chifukwa chakuti ku Germany kumene amapanga Dornier ndege imene inamupha Chilima anapanga investigation yawo and ma results a investigation ija atuluka and eh, they are releasing them piece by piece what they are saying chimene akunena ndi chakuti number one certification ya aviation ya ndege ija inali itapanga expire ndege ija simafunika kuuluka zinthu zimenezo anthu aku army amadziwa kuti ndege iyi kungoti iuluke igwa amadziwa zimenezozo chifukwa chokuti certification yake ya ndege inali itapanga expire pilot anali akudwala health yake sinali bwino he was not in the right state of mind to fly koma tiyeni tipange focus pakuti ndege ija was not supposed to be in the air Ndege ija simafunika ikhale ikugwira ntchito let alone kunyamula vice president wa dziko. Koma because panali plan yokuti awaphe anthu amenewo, anapangira dala kuwapatsa ndege imeneyi kuti i- imafunika ipite kokonzetsedwa imafunika ipange renew certificate yake imafunika ipangidwe service bwinobwino with the Dornier company that made the, the, the aircraft koma zinthu zimenezi anazipangira dala ignore chifukwa anapangira dala ignore ndi chakuti anthu aja anali ndi plan yoti awang'ambe achina Chilima Plan yawo inali yopha munthu. Chifukwa chimene anabweretsera kumpatsa allocate ndege imeneyi chinali motive enough, intent pa malamulo oyendetsera homicide chanichani pamakhala amaiti mens rea, actus reus zonse zija zimapanga compile into what we call intent to kill. Anthuwa amafuna kumupha Saulos Chilima ndi chifukwa chake anampatsa ndege imene ex, uh, certificate yake yowulukira inali itapanga expire. Zikubwera in the news the vp air crash investigation ya ku germany Ili si ya ku malawi imene anapanga ya, ya, ya, yopanga endorse ndi state house ija because chakwera knows kuti plan yake inali yoti amuphe chilima ampange eliminate kuti akhale ndi ma chances owina ma elections they knew kuti Chilima was going to saboteur, to sabotage the whole process because of his popularity. Anthu amankonda munthu uja. Now, chimene ndikufuna ndikuwuzeni aMalawi ndi chakuti in an event yokuti nkhani ngati iyi yatuluka Ma general onse amene anali ku aviation ku Malawi kuja amafunika apange resign. Aliyense atule pansi udindo. Aliyense atule pansi udindo. Aliyense meaning kuti kuyambira Valentino Phiri atule pansi udindo. Chimwendo amene anali ku airport uja amafunika sakhalenso minister. Anthu onsewa akhale ndi ma criminal offenses, ma criminal charges because it is criminal, negligence is criminal. Ngati anthu simumadziwa kukhala ndi negligence yokuti inuyo anthu a military mumafunika muzikhala well disciplined people, you cannot put a vice president ndi mu ndege imene certification yake yapanga expire, that is number one, negligence. Koma mukupezeka kuti a, a, a Valentino Phiri a General anakalibe pa mpando. Ino ukhala bwanji pa mpando iweyo? Ndege imene unapanga un- u- u- release kuti inyamule vice president wa dziko constitutionally elected vice president wakaphedwamo mu ndege m'menemo iwe ukusungabe mto- mpando wako kukhalabe pa ntchito yako ulibe principle ulibe you, you don't have uh, ethical principles ndiye kuti ndiwe munthu osaganiza sungamalole ife amalawi tizikukumbutsa kuti ntchito yakoyo your responsibility is towards the protection of civilians malawians the malawi constitution pamene inuyo mumaona ngati kuti ntchito yanu ndiyopanga protect anthu andale amene amakupangani appoint ma position anu investigation iyi ikuulula pakali panopa ineyo nditha kukuwuzani kuti chimene chikuchitika ku military ku malawi defense force chikuonetseratu kuti dziko lija latengedwa ndi mbava, latengedwa ndi dzimbalangondo. A Malawi mubwere pamodzi, remove these people. Mukapanda kuwachotsa anthu amenewa, makamaka Valentino Phiri, he is not supposed to be army general. Mukamchotsa ameneyu ndi kuti mukuchotsa ma general ena onsewa kumusi kwakeko amene anali involved mu nkhani ya Sattar. Because chomuphera Chilimatu sikuti ndikungofuna kuwina ma elections okha chinalinso chifukwa kuti chilima amapanga demand kuti evidence ya ma minutes amene anapangidwa ku army meeting imene anapangidwa ija kuti zituluke poyera amalawi adziwe amene analandira ziphuphu because ma generals ambiri analandira ndalama now ndalama akulandira zija ndi timaiti bribery ndi ziphuphu achina dan kuwali achina kagulu konse ka ku military kamene kali ku procurement zimene zijazi gulu limene limafunika lonse lija lichoke ndi pamene anabwera no ndi plan yomupha munthuyo muzaonesese plan yawo imene anayendera inali yokuti anamtuma chilima kupita ku korea kumpusitsa kumphimba m'maso

koma they were tasking somebody else only on this trip because they had now a plan a plot to kill the guy kuti amuphe munthuyo ndi pamene no anamutumiza kupita naye ku korea wakafika ku korea kuja akubwerera amupha munthu uja ralph kasambala chifukwa ralph kasambala anaphedwa ndiye kumupha ralph kasambala knowing kuti chilima apita kumene kuja chilima anakatha kupita ku mzuzu pamagalimoto convoy ali ndi vice president convoy anakatha kupita kumene kuja chabwino kamuphereni mu ngozi ya galimoto chances of him surviving are there but they knew kuti if they hit and miss chilima will come back on them his supporters malawi alliance Ralph Kasambala was there. Ndiye anamupha dala Ralph to make way kuti Chilima apite ku maliro ndikumpatsa chindege choonongeka. Investigation yatuluka. This is based on evidence. Iyi si political propaganda, innuendo, evidence. Evidence based. Kuchokera ku Germany akunena kuti ndege ija was not supposed to fly. Simafunika kuuluka. Amalawi ngati ndege simafunika kuuluka chimene army general analolera kuti vice president wa dziko akaikwere ndi chani unless there was a plan unless they knew kuti at some point ndege iyi ikagwa. ndi pamene pakubwera ma theories ena kuti munali anthu ena mundege muja amene anabisala ndipo atafika flying zone anayamba kuwapha anthu aja kuwapha anthu aja kuwapha anthu aja mpaka na Chilima inu ndege yakuti ikagwa anthu amayaka koma mpaka nakuonesa kuti achita kudula minyendo kudula ndi chenso ndi chi- ndi chisowotu chi- kaya ndi chikwanje kaya ndege simakudula ja- i mean sizimapa- sizimapangika choncho and ndege imene ija inagwa poyera pamalo okuti pakanakhala ma survivors ndege